nọmba one bụ first of all I appreciate you na ụnụ niile ka ndị ụmụ nwaanyị a wee na-afụ ebe nna ekwu na-afụ ụlọ that's nọmba one nọmba two nọmba two gbaghara anyị ife niile a na-ekwu ndị niile na-emere land grabbing anyị agbaghalụgo fa ndị niile na-aja awacha pocket na-eme ibe a anyị agbaghalụgo fa now ama m ebe unu na-eje okay ka m gwazikwa unu nke a as for mgbaghalụ I, I wish that ọ dị m n'aka ka m bịanụ geenụ ntị ngwa geenụ ntị ngwa ngwa okay now ife anyị ga-eme ngwa geenụ ntị gezie ntị gee ntị gee ntị gee ntị a ị ma anyị nọzi na partnership kịta ọkwa ya hmm. ife m ga-agwa ụnụ bụ I'm sure many of you understand it e nwere a process e nwere process nke dị for me nwee process nke dị for the courts nwee process nke dịkwa for me ọkwa ya good ebe a nọ Kịta bụ na e nwere a law somebody ọ bụrọ sọ ya nwa ọ bụrọ sọ ị ma na ọ bụrọ sọ m gee ntị ụnụ mụ ya nọ ụnụ mụ ya ehe ọnwa ọbason ee ka m gwazie gị ee ede anya gee m ntị ọ gwa m ị nọ na-egekwa m ntị listen listen ụnụ ma na m bịara ebe a anyị bịara ebe a as a, a reception thing ọkwa ya mana you know me and I know you adị m ekwu okwu veve ka ọ sọọ ụsọ I will tell you as it is

ị gwawala ụmụaka na ị gbaa ya ya ya ya ya ya nwee ego it's a lie deceiving children deceiving people scamming people and anyị ga-akparata alụ alụ ị kpụọ alụ i mee gịnị sị na alụ ị kpụọzi alụ alụ i wee kwuwezi okwu na mgbaghalụ maka ọ bụrụ na ị chegharịrọ mgbe ekwu okwu mgbaghalụ ị na-asị na ọ ife ije eme which means na ị na-atụ anya ije mee etu a ọ sị na ife ba ji eje ife ọjọọ eje eje eje eme. ọ bụrụ ọ bụrụ etu a ka ọba dị ọ bụrụ etu a ka ọba dị ọ bụrụ onye ọba na-ekwu ya mba thank you very much so ka anyị rapụnụ nke a maka ife anyị na-achọ ime bụ to cleanse back and bring back ọba to its lost glory ọba bụ eji ịgba mbọ wee malụ ọba ejirọ ọwa awa wee ego magic wee malụ ọba ụnụ na-anụkwa ya yes so for anyị nwee ikwutie anyị ga-ekwutie mma and mụ na ụnụ ga-akpa ya there is a deal the deal bụgodo first step kwa anyị nyego unu 15 million ọkwa ya ka anyị ga-ebido reformation reform o nwe ndị gabagolo too far into that anụkwa m ụnụ bụ ndị isi youth maka na ife agwa ụnụ information m na-enweta ndị ịma na alụ o nwe alụ gbara afọ n'ime ọba ọ bụrọ sọ na ọba ma ebe ndị ọzọ kwa enwere few communities ọ dị ndị na-eme mm, ọwụ ma colos ma ikolo ma ma ndị otu ya bịazie na-emebi ụmụaka anyị ụmụaka na isi na-aghasasị unu ga-enyere aka iso wee cleanse the society two things i cleanse the society of drugs kidnapping ndị na-eje chọrọ onye kpata ego ije nalị ya n'ike unu ga-enyere aka na ya nke ịtọ ndị na-eme ife ya ya awuwuwu a were ya ana ụmụaka n'iyi anyị ga-eclean fa ncha anyị na-ecleanse ọba anyị cleanse ọba now the first stage dị nụ bụ na mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme na ọ ife dị njọ against the law eme ya arrest kịta they are going through trial ọkwa ya fa nọ na court once i mere arrest police mere mmadụ arrest i send ya to court aka onye mere arrest emego gịnị apụgo ya ebe ọ nọzi with the judge enye the judgment assuming na ọ dị for ma ọ dị against ọ bụrụ na ọ dị against that's when you will now be asking for ị maara ife a na-akọ onye isi unu ma ife a na-akọ ọ ma ife a na-akọ no wonder unu ji eme ya onye isi ọ ghọtara ife a na-akọ so you will then be asking for pardon because you don't ask for pardon for onye adịrọ convicted onye ọ bụrụ process a na-aga

ọ bụrụzie na a findla ya guilty that's when we can have this meeting again you can now say okay um, uh, ị fụrụ egwu a unu gụrụ ife ọjọọ niile m mere n'ụwa gbaghara m ọkwa ya now which means you have already admitted na o mere mana ọnụ onye a na-agbara ama ọ na-enwe aṅụrị onye a na-ebo ebubo o kwegonụ ị ghọta ife m na-ekwu onye a na-ebo ebubo o mego gịnị o kwego I don't know if you get my point inu ka m tụ inu Igbo ka m tụ maka onye dị guilty onye sị na ife m mere dị njọ na-asị mee gịnị gbaghara m ị gaghị anọkata gbaa nkịtị e jidela onye a na-ekpe ikpe o nwee lawyer government nwee lawyer a na-ekpe ikpe ị nọkata sị ị gbagharago ya amarọ m unu aghọtago Mme- mgbe a ka ị ga-asị ọ wụ na mmehie adịrọ gbaghara ama adị mana ị gaghị agbagharanụ onye a convict berọ what if ọ wụ na court mesịa sị na ọ dịrọ guilty ị sị na ị gbaghago ya ị sị na ị gbagha which means na ọ dịbu guilty nụ amarọ m ma ndị mmadụ ọ na-aghọta ife m na-ekwu I can hear you telling me so ife anyị ga na-eme bụ ka ya bụ ikpe bee ọsịsọ ọ bịa o bezie ọsọ then um, ezu uh, Eze Ụzụ Eze Ụzụ na Ọba amakwa m ị chiri echi ka ala ya sị Eze Ụzụ na Ọba nke ndị youth Eze Ụzụ na nke ndị youth anyway mgbe aha Eze Ụzụ na ndị youth ehe unu chihatakwazie ọzọ anyị akpaa ya mgbe aha unu ga-ekwuzi ya aga m ehost ụmụ unu na na Government House na Light House a na Ọka unu na-anụkwa ya ehe unu abịazie anyị akpaa maka ya bọọ